ndiyeno pano pali atolankhani musavutike ndikulemba zambiri muziwe kuti sindipitako
olonso akuluakulu zomwe wachita Michael Usi kuseriku ayayayaya koma kwachema ku utm kwachema kwachema kwachema Dr Michael Usi akanisisa ati iwo sakaonekera ku utm Disciplinary Committee malingana ndi chikalata chomwe anapatsidwa kuti akaonekere ku komitiyi pa 31 December ndipo iwo lero akanisisa ndithu ati sakapezeka kumaloko. Onerani kavidiyoka ndipo mumve zomwe alankhula a Michael Usi. ati ndikawayankhe ati akandiweruze ati, ati akuluakulu ati ati kundilembera ati kalata

anthu amenewowo maudindo atenga iwowo anatenga popanga convention yosasata malamulo ndi omwe andiyitane ineyo tabwera kuno ine ndiye ndipite ndikakhale pansi bwi Ndiye- ndiye azi- azikandifunsa ah, ah, ah, dr usi ine eh? Ma- mwabwera ondifunsayo wapeza udindo mophwanya malamulo pali nzeru pali nzeru ndingapiteko kumeneko kukanakhala kuti timvane timvane timvane timvane ineyo ndikukuwuzani ndilibe ukali ndilibe mkwiyo mwa aliyense ondiyitanayo wakuchipi ndiyeno pano pali atolankhani musavutike ndikulemba zambiri muziwe kuti sindipitako Mmene amandiyitana kuti bwera kuno, amadziwa sinditani chimene Yesu anamuuza Yudasi. Yudasi anamuuza Yudasi, chimene ufunayo kupanga panga msanga. Anamuuza inunso, chimene mufuna inu kupanga pangani chani? Pangani msanga, osandizembera iyayi, pangani msanga, pangani msanga, ifeyo tigwire ntchito dziko lino. aliyense wa inu amakhala ndi mavuto akufuna kudya ana azipita ku sukulu muzikhala pa mtendere inu muzikwera magalimoto muzikuba moto bulu moto bulu moto bulu wachani moto bulu anthu ali ndi njala zoona

mwenero sikuti mwenye tauzeni mayi kuti sindire anzanga aja ndikati anzangatu gulu la anzathu ali ndi maganizo oti iwowo mwina tayamba kuzolowera kuti tingoti ee ndi omwewa anaphwanya malamulo opitira ku chisankho cha convention ndinanena nthawi imene ijayo ndiye sindingapite kukaonekera pamaso pa iwowo kukhala ngati kuvomereza kuti anthu aja ndimanena kuti aphwanya malamulo aja ndavomereza ine ndanena kuti aphwanya malamulo sindikuwavomereza kwa ine si atsogoleri ndiye sindingapite kukaonekera pamaso pa anthu amene ndikuti si atsogoleri koma izi ndinene poyera ndilibe china chilichonse ndi iwo ngati anthu ayi

si zimene achilima amafuna tizichita utm imeneyi ndi yosandulika si imene chilima anasiya ndiye ine sindingagwire ntchito ndi anthu amene akuchita zinthu zimene sizikugwirizana ndi zimene chilima anali amachita muganiza kuti chitha kukhala chani chimene mufuna kuchitachi iya muchiona si akhala akuchizembera lekani chikome maonekedwe akuchizembera iwowo akuzemba muchiona chituluka ndiye pakhala nkhani yofunsidwa kuti kodi pamenepa zitanthauza kuti inuyo muli chipani chiti uh, mwina anthu mutiwamasula amalawi iya amalawi amasulidwatu ngati sanamasulidwe mwaona waona inu apopo ndi chipani changa chimenecho chocho chabwino ndiye munayankhulaponso nkhani ya ndalama zachipepeso zimene boma linapereka ku chipani cha utm komanso anthu ena akhala akupereka ndalama ku chipani cha utm kupepesa pa imfa ya mtsogoleri wake malemu Saulos Chilima mtsogoleri wa chipanichi mwanena kuti akufunika abwere poyera tafotokozani nkhani imeneyi bwinobwino ya izizi zokhudzana ndi maliro aja anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe anali ovuta ena sanapitenso kumaliro kuja koma ndalama zinaperekedwa monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimatsata malamulo chinayenera kubwera pam- pambalambanda ndikunena kuti taonani ndalama tagwiritsa ntchito mwakuti mwakuti sikuti ayambe kulemba lero chifukwa zija zinachitika kale kuti ayambe kulemba lero ndiye kuti zonama chifukwa ayiwala palibe umboni kuti ndalama sanabe palibe umboni kuti ndalama sanabe umboni umene angapereke kuti sanabe ndikungobweretsa chani ma documents mapepala kuti ife sitinabe
potsiriza anthu mmene akubwerera ku msonkhano makamaka kuno kana masiku apitawa mmene mumayenda mumakhala anthu ochuluka pa nkhani ya ndale zimatanthauza chani kwa inu mukakhala mukuona anthu ochuluka ochonchi mmene achilimatu amanditenga ineyo samatenga michael usi mmodzi amatenga gulu amadziwa kuti uyu ndikutenga gulu ndiye ena ku utm akumangoti a Saka Chosaka eh wabwera yekha uyuyu mumalankhulabe kwa aChilima mumadziwa kuti ndikutenga gulu ndiye gulu limene mulionali ndipo ndinene kuti anthu alembesa ndikuwadziwa eti madziwana tini njira zanga zowafikira Nsanje to Karonga Nkhotakota to Mchinji alembese sikuti likafika pamsonkhano akabwera anthu ambirimbiri pakuti ochigulu iyayi ine ndikumaziwa kukwaniritsa mwakuti ali zomwe kuti nkona ndikumalimba mtima ndikumanena ndi mdidi amene alembesa ndikuwaziwa ndipo ndili bwino muli bwino Ine koma ndili bwino. taona kuti mulinso ndi a umodzi party ndili bwino Mu- ndi mgwirizano kapena ndikuti a umodzi tinali nawo mu alliance limodzi koma ndinene kuti pali zipani zambiri zimene zabenthuka benthuka ndikubwera kuti tigwire nanu ntchito ndikuganiza kuti mfundo zanu ndi zabwino tigwire nanu ntchito mmene ndikuti ndili bwino ndikuti ndili bwino agwira nanu ntchito mu dzina la chipani chanji iyayi inu mukulimbikira za chipanitu chipani sichimavotatu amavota ndi anthu chipani sichivota amakavota ndi anthu anthu mwawaona apopowo ndi amene atakavote thank you so much Your Honor. thank you ndili bwino eh abwino